elu igbere ọdụm igbere ihe rohu gbasara na igbere nke anyị na-eme kwa izu satọde ọbụla saa elekere anyị anọ anyị agbaduje ee unu emeela maka ịbịa nọkwara ihe mmemme nke ọnwa anyị meghara izu nke taa anyị sị ka ọ dụrụ onye ọbụla mma ka mmini atala ka azụ anwụla ee ihe anyị bịa ịkpara izu nke taa bụ ihe gbasara ele a na-eji akwụta ụgwọ ee anyị ekelekwalanụ onye ọbụla bịanụ nọnyere anyị atụfu oge ka m kpọbasa ee eh, high chief emeka b uche ka o keletu ndị igbere ee eh, high chief ngwanụ eh, gwofu igwe okwu na mute gị akọwazi onwe gị akọwazi kelee ndị igbere ndewo
ndewo nụ Yeah, aha m bụ Emeka Chief Emeka Uche, High Chief Emeka Uche. Ụwakwado ndewo nụ asị m ka m nọ iru unu na ụbọchị nke taa. Ndewo nụ.
ndewo i meela ee ka m kpọbasa nwanne anyị nwoke anyị na ya nọzi izu nke taa ndị ọjọdụ ụka abịasaje nwada abaisa n'ebe ụlọ maazị ndukwe johnson ee maazị ndukwe johnson keletu ndị igbere gị akọwata onwe. ndewo
Igbere m nụ ndewo nụ. Ọ mụnwa bụ onye a na-akpọ Ndukwe Johnson. Sị ka m bịa soro na ihe omume nke taa. Ndewo nụ.
ndewo i meela ee eh, ka m gakwara isi ee eh, kọwazie ya akọwazie ka o doo anya ihe anyị gbara nnọkọta izu nke taa ihe mmemme nke izu nke taa ihe anyị gbara odo anya a ila na-elede eme ya mbụ ihe gbasara ịlụ nwamị ọ bụrụ ihe dụtacha oke mkpa ike igbere ịlụ nwamị bụ ihe igbere na-emezi emezi ịlụ nwamị bụkwanụ ihe igbere na-eji obuwarohu afụsa ya mee ya ele o kwesịrị ido ya mee ya nwoo ya usoro usoro usoro a na-eji eme ihe ma alụ nwamị saa ahụ isi nke mbụ saa ahụ ma bụ nke bụ egbe ha kwa n'ọnụ akụ akwụta akwụ ụgwọ isi nwamị ya bụrụ ele igbere ji gworo nke hazie ya usoro na usoro ya ma e, ele o ji gworo dụ achọ ọnwa ee anyị bịakwa bịa chọpụta a akwụ- eh, ị- ịkwụta ụgwọ isi nwamị bụnụ nke a na-akwụ ma ọ bụrụ emezuo ihe rụwa ekwesị ime kpee ma ọnụ akụ mechagbuo akwụ akwụ ụgwọ isi nwaanyị ee ajụjụ anyị jụkwa ta nke anyị jide egwosa izu nke taa ka anyị kparịta ụka ọdụmma ka ọ bụkwa ha mmadụ jekwa ha alụọ igbere bịa ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ee ọ bụ ọ bụ ihe zi na-ezi a ọbụla mmadụ agba ofu ọ bụ ebe ọ nọ ike ebe onye ọzọ alụọli ọ bụkwa hụ ezi onye ọ bụkwa hụ ata onwe ya afụfụ gbalịta ike hị ọlụa igbere ka abịa bịa kwụọ kwụta ụgwọ isi nwanyị ee ihe nwa anyị kpa achọ nwa abụ ivu mmanya nke ndị nna ọ bụ ivu mmanya nke ndị nne unu amala omenala igbere bụ a- alụwa nwanyị ee a ndị nne ọ bụghị ivu ya mmanya ọ bụ ihe anyị kpa ihe anyị kpa bụ ekpebuola akụ ịmala a na-ekpenụ abịa kpee ọnụ akụ ekpebuola akụ asịkwa ka akwụta ụgwọ ya Ọ- ọ ọ bụ ihe ọ bụkwa hụ omenala igbere osikwa ha ọnwụ a na-alọliri igbere akwụ ụgwọ ọhụ ka ọ bụ nwa ebe ọbụla nne na nna nọ enwe ike ịkwụwa ụgwọ ọ- ịkwụ ụgwọ isi nwanyị ọhụ ebe ọhụ nne na nna nọ ka m kpọlisa ee high chief emeka uche ka ọ malisa ya kpaa ha ee maazị ndukwe johnson etizora ya ọnụ ee high chief ee o- o- olee ndị ahụ iche ọ- ọ- ọwụ ọwụ ọ- onye ọwụ ga-amaliri igbere ka ọ bụ ebe ọbụla ị nọ inwe ike a- ọwụ na nne na nna nọ ebe ọhụ enwe ike ịnasa ego isi nwanyị ebe ọhụ onye ọbụla onye ọ nọ ndewo Ah, ndewo um, topic unu select tata bụ ezigbo topic uh, very interesting topic unu pardon me mixing my communication with english Um, my contribution to this is ama m omenala igbere bụ o kwesịrị ekwesị ka onye ọbụla lụọ sọ igbere bịa mee dị omenala na ihe gbasara n'ịlụ nwaanyị but as um, now development

ee ndị igbere butasịkwa a mba dị n'ichoro icho ma ibe dụ anya ma ibe dị nso ma ibe eje eru eru ee ajụjụ m jụ bụ ọ bụkwa hụ a onye ọhụ na-agbaliri igbere tupu abịa kwụta ụgwọ isi nwaanyị ka ọ bụ onye ọnwụ ike ebe ọ bụla onye ọhụ nọla ee ọ bụrụkwa ha nne na nna nọ ha ebe ọhụ enwe ike ịkpa ịkpagbu ọnụ akụ ebe ọhụ enwe ike na ebe ọ kwụta ụgwọ isi nwaanyị ya bụrụ omerala igbere emezuola ya ka ọ bụ eme ya ele ọhụ ọ bụ aka eme omerala igbere ndewo ka anyị mara ihe iche ka anyị tụrụ anyị ele o ji dobe obu
Okay. Igbere ndewonu. Ah, atụfu oge iti uche nke m Eh, eche m ọ wụghị ihe kwesị nụ eche m ọ wụ ihe wụ omerala sị ịna ụgwọ isi nwanyị ime ya ra mba o kwesịrị wụrụ uhu ala ebe a mụ onye ọ ọ ebe onye ọ sa afụsa okay enwe ike ala uhu a ga-akwụ ha ụgwọ isi nke nwaanyị a ọ bụrụ na nne na nna ya buru mba o nwere ike na mba ebe ahụ o bu o nwe ihe a na-eme wụ ibu mmanya a sị ebu mmanya mba ibu mmanya ndị bu mba o nwere ike o mehakwara nke igbere ya bụ omerala ọ lakwa mba ebe ọ nọ o nwere ike ya ga-vuoro ndị nọkwa mba ebe ọ mmanya eche m o kwesịghị ekwesị ịnọrọ mba ana ụgwọ isi nwaanyị maka ọwụ ebe ọwụ wụ ebe ọsa ọwụ ebe ọ ga ọwụ nwa gị ọfụ afọ ọwụ mba ọfụ ọwụ ebe ahụ ala ebe ọsa ebe amụ ya ụnụ abịa ana ụgwọ isi so o kwesịrị a chọọ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ala eru uhu ala eru igbere nọ gị laruo ele ebe ọla so onye ọ buru ebe ọla so nne ra nna ya buru ya gbalịa laruo ga mee ya ra uhu then ọ chọzie ibu mmanya ebe mba ebe ahụ ọ nọ o nwere ike ịgakwa ebe ọ vuo mmanya nke asọ mmanya ndị mpụ mba ọ mmanya ndị mba ete ka ka nke nke igbere ọkwa kwesị ala igbere ga mee ya maka ọ na igbere ka a na-anọ ọnụ ebuwe ma mmanya ndị nne ma mmanya ndị nna ka a na-anọkwa ebe ọ kwụ ụgwọ isi nke nwaanyị so ohere ụwa wụ o kwesịrị eme ya ra uhu agbanyeghị ebe onye ọ bu ebe onye ọ bu ekwesịghị ewu ewu an excuse or challenge na onye a ga-alụligodi ya edufu onye ichie edufuoro onye ichie ezie ma ọ- onye ichie metụta ya na ya ga-anọchi anya ma ọ ga-alụ ma nara na onye a ga-alụli so ha nwere ike itinye o kwesịrị ka a na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị ra uhu ọ wụghị ra mba ndewonu
ee ma ọla nne na nna anọ ebe ọhụ enyeta ego ọhụ uhu ọ bụrụkwa na nne na nna anarụ ego ọhụ ya bụrụ enye onye ichie igbere eji eji asị akwụ akwụkwala ụgwọ isi nwaanyị a- o- o- echiche m tupu m agbabasa ha iche ọ bụrụ ele ọ dụ na ya bụrụ ka e kwere ya ya kpanụ ndị nọ n'ala bekee ndị oji adụrụ mfe ịda alụbata ya bụrụkwanụ ha ala bekee ihe lara ele ịsa ala bekee alụ a na-eji eme ọ na-arata ma ike ọ bụrụ mgbe ka ikpe dị ele nye ndị ichie nọ n'uhu anabasa ya omenala igbere a na-asị na-akwalụ
isauro na oza me jojo ari eweliwo ngwa gị ndezi anụ m ajụjụ m sị ee okay ọ bụrụ na egwosị egende ịnụọla mkpa ọ Ah, bụsị gbawa, egwosị gbawa. ikpe ọhụ ee ekwesị ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ikpe ọhụ ekpebu ọnụ akụ ekwesị ịkwụ ya Eh, ọ bụrụ egwere ego ọhụ nye nye ndị ichie nọ n'uhu nne na nna ya nọ ebe ọhụ egwere ego onyewa akwụzuola ụgwọ ọhụ ka ọ bụkwa ha nne na nna ya nakwa ha nọrịrị ebe ọhụ akwụwa ụgwọ ya
ọ bụrụ na okay ọ bụrụ na o nwere ndị onye nne na nna ya dufu onye ọ nasa ya sọsọ ọ wụ nne na nna ya dufu onye ọ- sọsọ nne na nna onye ahụ nye onye ahụ ikike sị ya gaa gaa nasa ego isi ọ onye ọ nasa ya emeela omerala akwụala ụgwọ isi ya sọsọ nne na nna ya dufu ya ọ nasa ya emeela dị omerala akwụọla ụgwọ isi ya so ihe na ọ dị a ndewo
ndewo imeela ka m gbabasa gwa ee anyị e- ele ndụgbo ji kpanye maka anyị na-agba leta ebe omenala igbere unu nọ n'ụka mba unu nọ ebe dị anya oje na-adụtacha isi ịdọta na- ka egwere ya nwaanyị ahịtala ọ dabarala wa ịlụ o ji adụ mfe ịlụa Ọ- enwere ike ịnọ ala bekee kọrị zise ego ọhụ ọhụ ebe ọba nne na nna nọ n'ala bekee korula ee zi- zụga na ikpe ọhụ ndị ichie ya ya ahịala ya enwere ike izi zitaru wa ikpe ọhụ ya bụrụ emeela omenala igbere ka ọ bịara nnọ ara ikpe aka omenala igbere ịtụra ya your own thoughts Okay, thank you. Uh, my own thought bụ yes, ekweghị m ekweghị ọ bụrụ na the parents na- na-arụ dị ego and um, it's difficult for them to come back ime the omenala the omenala ji wee dị o nwe ihe ha ga-ezipụ the uh, maybe uncles or aunties ka ha nọchitepa mee the omenala na igbere dị that's very very welcome ekwesịrị ịnabasị ya ekwesịrị ịnabasị ya I'm in support of that though this the, the audio is breaking okay, in and eh, out. Email, yeah, in, in, in,

ihe m jụakwa na bụ ebe o ji ele agbaghị ndị ahịa ọdụgụ ihe ọdụgụ ihe menụ ndị ndị nwanne anyị ndị nọ n'ala bekee ma ndị nọ n'ebe dụ anya a na-ezi ezi ozi ka eme dat eme ihe ịkwụ ụgwọ isi nwamị ọrọ igbere wa weburu onwe wa mee ya ala bekee mọrọ mba ofesi ma ọ mba dị n'iche iche ebe wa nọ gịnị mekwanụ wa na-ekwo i- i- ka eme ya na igbere ọ dịgịlọ gịnị bụ ihe ihe kpasara ya nụ Um, one of the reasons might be lack of information, lack of understanding. Ị ma ihe unu mena, dị very good. This is a way of enlightening people, of informing people. Ihe o merela abụ

bụ metasịa nụ nke wa mba maka ọ- anyị enwetala ọnọdụ ndị dị n'iche iche ma ndị mere Abuja ma ndị mere Lagos ma ndị mere ala ndị metasị na mba a na-asị ime igbere na nkọwa maka anyị nwere ahụ ndị dị nnukwu metasịa n'iche iche ma ndị nụrụ Lagos ee, ndị a nakwa ezi ozi si ya wa alụtala wa emeghara ihe ọha na-eme akwụtala ụgwọ isi nwaanyị ee ụwa ọ bụkwara ijekwa ụlọ nzukọ onye gbanye ọla aka kpekwe ekpere anyị anụ so ịjụ na a ga-asị ụwa mere omerala

nke ọwa ele omerala igbere eji edo ekwesịghị ime ya ra mba ụlọ nwa m ekwesịghị ime ya ra mba Ee. Sa- saa gboo gboo enwe mgbe a na-emebu ya ra mba ọkwa ahụ igbere ka a na-azọ ya mee ya so aga m asụ ahụ wa mewe omerala bụ uche obi nke m o. ndewo
Eh, ihe m chọkwata ọnwa bụ elu ụwa mee ya elu ụwa mee ya nụ na-anabasa ya uwe meela ya ka ọba na-anabasakwa ya igbere a na-asịwa megharịa ya ọjọ ele ọ dị n'ụba isi hiwa mebe omere elu uwe eme omere ala chọọ wee meela ya ọ gaala ka e gwere ya na ele ya afọ ise ga-aga ịnụla n'ihe High Chief Emeka kpaghị o nwere ike ụwa ama maka ọtụtụ ndị mmadụ ama o nwere ike amụ wa mba ụwa anọdụ mba choo ya mee ụwa ama ma ọ bụ ele ọnwa anyị bịa anọdụ agbasa ya ozi ka ndị mmadụ da amara ya ihe gbasara igbere da amara ya omerala igbere ọtụtụ nwụsa ya ozi ọnwa dị n'ichoro icho ọtụtụ ndị dị n'ukwu uwe nwe uwe akala anụtụ ya uwe nwe opete uwe nwe ohere ya ya bụrụ ụwa mere ya dịka e were ya afọ anọ ga-aga maọbụ afọ ise ga-aga ma afọ iri ga-aga ihe m chọkwa ịjụta ọnwa a na-asị wa aka eme omerala a na-asị wa aka alụ nwaanyị a na-asị wa lụ igbere bịa mee ọjọ a na-asị wa aka akwụ ụgwọ isi nwaanyị a na-asị wa lụ igbere bịa akwụ ụgwọ isi nwaanyị ọjọ ọ ihe m chọọ ka i titụ ọnụ ndụkwo maazị ndụkwo Johnson okay okay a ga-asị wee na ọdị a ga-asị na ụwa ụwa aka eme ma ụwa aka akwụ ụgwọ isi nwaanyị ọha emeela wee meela ime ọ ihe dịrịnụ nne ra nna onye onwe o nwere ike ịkparịta nne ra nna ha so n'ọnwa ya ma ọ n'ọnwa wa so a ga-asị wa aka eme ụwa ga-abịa imegharịkwa ọjọ ọ ihe dịrị ezinụlọ wa uwe emeela uwe emeela ọha agakwalanụ so ọ dịzikwere ndị nke ka na-achọ ime eme uwa wuru ya mụrụ ihe masa na ọ na-adụ mma ime ya ra mba ọ na-adụ mma ịlarụ uhu eme ya onye nke meela na-eme o meela ọha agaala ị ga-asị ya na ọ ga-eme maka ọ ihe dịrị ezinụlọ ya ọha agaala so onye na ọjọọ ndewo nụ. ndewo ee ee, anyị ekelela o Ee, m na ka akpọbatakwa gị ọjọ ka anyị makwarụ ndị ihe anyị nwere ike ide eme ịda aga n'ihu ka anyị anyị me- anyị kwado ndị ra uhu bụnụ ndị igbere ka ụwa da amarụ ele omerala igbere ji gorodo ma ihe kwesị ime igbere ee ka m kpọbasa ka m kpọbasa high chief ee high chief ee ee ajụjụ a tupu m ajụọ gị ajụjụ a ka m gụpụsa ihe o nwe nwanne anyị debasara ihe na na comment box ka m gụpụsa ya m ga-eji m ga-eji okwu bekee gụpụsa ya m gụpụsa ha kwa ya m ajụọ gị ajụjụ

makes it even hard to return home often to return home often due to this fact eh, anyị ọkpa anyị ga na-achọ ọnwa bụ anyị na anyị na ka anyị chenjie ka anyị gbanwee omerala igbere ka anyị gbanwee ya that we should change

Johnson ọkwa ịnụ ihe ihe anyị kpa atọ nwa ihe chifu kpaịga ma ihe ihe nwanne anyị nwoke de bụnụ Daniel Ndụka Saint Daniel Ndụka ihe o de ọ sị ya ihe ụwa agbanwetala ike ụwa agbanweela a mgbe ọrị o nwere ihe ndị nna nna ya ahịla ahịhị ya ya sị ya na ihe e kwesị ya ụm- ụmụ ihe omerala dụ aṅa ka a- ada emezitu ya ma ọ ka ada enwere ele eji eji da agbawazi ya olu. ihe m chọrọ ịjụ ụtọ nwa bụ anyị kwesịrị ị- ịgbawazi ịhazi ya ma ị- ị- ịtụgharị omerala anyị ndọ ị- mee ya ele o ji eji ya ya bụrụ nke ọgbara ọhụrụ ele ọ dụ n'ụtọ nwa ọ bụrụ a nne ra nna ha nọdụ ala bekee a kpọkọ ndị igbere rohu ndị igbere nọ n'ala bekee ebe ọ wa nọ maọbụ wa nọ a- ugwu awụsa akpọ ndị igbere rohu nọ n'ugwu awụsa ebe ọ wa duwe ọdụ ekpe ọ- ọnụ akụ akwụ ụgwọ isi nwaanyị eme ihe rohu ọ enwe ike ịgbawazi ịgbawazi omerala ya ka ọ bụkwara hụ ebe ọbụla onye nọ eme ya ya bụrụ emeela ya ọ dụ mma ele ọhụ ka anyị jekwa ha ejite omerala ya ike ele nne ra nna anyị wa ma ndị ichie anyị wa ma ndị ndị egbupe oke egbupe na igbere ele ozugbo wa jikwa hụ jide ya mgbe ọhụ anyị jekwa ha eji ya ele ọ da agaji ihu ka anyị nwee ike ịgbanwetu ya nke nta ka o nwere ike baarụ ndị ruhu nọ n'ibe ruhu wa nọ ndị iche iche ok ndewo Eh, ihe m chere bụ dịka a kpara ya na ihe nkwụ ịkwụ ụgwọ isi ọ ihe ịlụ nwaanyị a na ọrụ onye nne ra nna ya nọ mba ofesi na o nwere ike ọkpọ- ọkpọkọta ha ndị igbere nọ na mba ofesi ọ eme ha lụbuo nwaanyị ebe ọ O nwere ike ọ lụọkwa ya igbere ya emekwe ka ndị enu uhu makwara ọ ehe ya emekwe ka ndị enu uhu makwara tikwe feast e nwekwa ihe a ga-ejikwe mee am- ndị enu uhu mara na alụala nwa nwaanyị a ele wa ji emekwa ya ra mba ebe ọ wa gbalịkwa mee ya ruhu ka ọ hapụ ịbụ naanị mba ebe ụwa bụ wa meakwara mbọ ee wee alụkwara uhu wee mee ya m dịkwa in support of that one emeghara mba ebe onye nne ra nna onye ọ nọ alụkwara uhu emekwere ndị enu uhu so ha enwee ike ịkpa ya ebe ọ ndewo
ndewo ee ndụkwo ee imela ihe ọ bụ ka m jụkwa ihe ọ bụ eme ya ele ọhụ ọ bụ- ọkwa emezuola omenala igbere ma eme ya ele ọhụ emezuola omenala igbere ma ọ bụrụ emeghela eme nke ndị nne ra nna ya narị ya ala bekee maọbụ an bụ ugwu awụsa maọbụ mba Lagos ebe ọbụla ụwa nọ wa kpọkọta ndị igbere mee ya ele ekwesịkwa ahụ ime ya kpepụ ọnụ akụ narị ụgwọ isi mee ha ihere uwe mere ụwa alụa n'uhu bịa kpọkọkwa ndị igbere bịa mekwa omenala ele ojedo ọkọtụla mmele ọhụ a na-anabasa ya ọ bụ omenala igbere Okay. Ebe ụwa ụwa meghara mbọ lụọ nwa igbere bịa kpara ndị ezi wa ọ ndị ikwu nke nwa igbere sị lee nwa anyị dị ele a, nwa anyị dị ele a anyị ekeela ya ji akwụkwala n'ụgwọ isi ya akwụ ya ebe ọrịa ya bụ onye emezukwala ihe kwesịrị ime ihe a wụzi mmanya nke unu ya sị ka ewesara ndị ezi ọhịa mmanya ka sị ewesara ndị enu uhu ụwa nwa n'ihi na o kwesịrị ndị enu uhu kwesịrị o nwere asị ịwa so m dị support of that ọwụ once emeghara mba onye nne ra nna onye ọbụ nne ra nna ya rụaziere uhu wa sị ndị enu uhu lee lee lee nwa dị ele a ekeela ya ji akwụkwala n'ụgwọ isi ya emeela ihe niile kwesị ime nke a bụzi mmanya ikwu unu so m che ele eme ele ọ dị mma ndewo ndewonu ndị nwanne m unu emeela ee ka m kpọbasa samuel ikedieze Ee, samuel ee, gwofu ee, gwofu igwe okwu ụ ra mute egwofu ya a mute ee ka ị nwere ike kparịta ụka Ị- ịnụ ahụ olu m ehe ọkwa ịnụwala olu m Ee, m nụ ahụ olu. mmara ịghọsa ihe anyị kpa taa ihe anyị kpa taa bụ omenala igbere ee ikpe ọnụ akụ ịlụgbu nwamị ịkwụ ụgwọ isi nwamị ọ dụ mma onye ọbụla jekwa ha eme ya igbere ka enwe ike ime ya a mba ọbụla ebe ọbụla onye nọla a mba eme ya ezisi ozi emela isi emela ihe gbasara nwamị onye dụ ele onye dụ ele alụgbuola ya ya bụrụ ọ dụ ele ọhụ ka ọ bụkwa hụ a na-alụliri uhu e, abịa kpakpa ụka ya ọ bụrụkwa na ebe ndị ọ nọ dụ anya ụwa nwee ike ịwa metụ ha ebe a wee mee ebe a a na-egwori ya ọ bụ omerala igbere ndịa ihe i che echiche nke
Ee, i meela nna ukwu maka ohere nta i nyetụ m uche mụrụ anụ m m gaala sị ọ bụ ihe matacha m ike ele omerala a ikpe ọnụ akụ ma ọ dị ịkwụ ụgwọ isi nwamị ekwesị eme ya ala igbere Elọọ ihe roho bụ nụ ndị o metụta kacha kachasịa ụmụrịma ga-anọ daahị ihe ma nwere ike daa amụsa omerala omerala zie ezi abụ nke onye nọ i- ụlọ ya mba ya ya nara okpo ụgwọ isi nwa ya tinye akpa ya bịakwazie ya ozi so mri okposi

ịghọbatara uhu ebe ụwa nọ bụ ebe dụta anya ike ụwa na ebe dụta anya ike me- ụ- ka ọ- ka ọ bụrụ ụwa na mf- mba ofesi ebe dị ụhụ na ezigbote anya ebe ụwa nọ dụta anya ike ya bụrụ o je adụrụ ụwa mfe ịlụa ndịa ihe ndịa ihe i che ụwa nwere ike ime a sị nye wa ndụmọdụ ndị dị ele ọhụ ndịa ihe ị gaje ịgwa wa ndịa ndụmọdụ ị gaje ịdụ wa Mm, ndụmọdụ m na-enyeli ara eme ọgwụla nụ nne ra nna onye bụ ikwu wa nọ uhu Ọ- e- e- ọ bụkwa n'iwu ọ bụkwa ahụ a nna nna amụkwa ahụ na nwa abịa ịlụ afọ jekwa ha n'onwe ya ekpe ọnụ akụ nwa ya maọbụ akwụ ụgwọ isi nwa ya ndụmọdụ m ga-ala enye bụ ya bụrụ ụwa nọ mba dụta anya ike ya bụrụ ụwa na ebe zie ndị n'uhu ozi ndị ikwu wa nọ uhu e nwere ike kpọkọta ụmụ ụmụnna ndị ọ gbaghara isi emee ya ele omerala ihu kpọ ya afịa ndị ife mara ihe ma o mere ụmụ nta chọọ echu a asị ebe ọ daa mụrụ omerala zie ezi ndewo ndewo ee i meela ee a, tupu m akpọbasakwa onye ọbịa ka m jụ gị ajụjụ nke ikpeazụ a m akpọbasa onye ọbịa eme ha gwa m akpọbasakwa o. ndị merelanụ nkewa amba maka ọ dịla na ọtụtụ ndị metasịala na mba Ee, ndị metasịala nkewa ebe dụ anya anyị nụla ma ndị mere ugwu awụsa ma ndị mera Lagos ma ndị mera mba ofesi ndị metasị ya amba taa afọ dị iche dị iche ma afọ ise ma afọ iri ga na-aga ụwa metasị ya A- a- ọ- akpa ego uche nke ụtọ wee na-asị wa ka eme omenala Igbere ka ị na-asị wee meela omenala uche nke m ma asị ụkpa ịwa ọ bụrụ asị ụkpa ịwa ị na-asị wa me- mekwa ọjọ ka ọ bụ nke ụhụ ụwa mee ozuola
Mm, uche nke m nke eme na-eme m ga-alasị ọhụ agaala kama m adụkwana e- e- adụtụ wa ọdụ aka nke m ka ọ bụrụ ndị je sonwe n'azụ ta wee metụkwa ele ndị ọhụ mee gbanụ a ọtụtụ ndị metasịnụ nke ba mbọ ọtụtụ imewa aya aka ama awa lụtala ji enwe ya hụ ụdị ihe agbala ekpekọmini anyị onye asị ebe ọ lụtala ji ya ma ọ lụtala ji ya ma ji ya ihe iji onye ga zọb- zọbusie ya ọkpa ihe ndị ikwu ji ya na-aga aga awawa na-ama ahịa bụdo ọgọ unu ya mee o kwesịkwa ahụ ele ọbụla ejide eme ada emerụsa ya ihu a ndị mesaje na emesaje ka akpọ ya ndị nke mewasịrị emewasị mewa- mewasị ama ama ndewo
ee ndewo o mekwa ihe lọba ma eji ahapụ ka m jụkwa ya ajụjụ ikpeazụ a ajụjụ m na-ajụkọta onye ọbụla o nwe o nwe ihe nre a na-ereta ya nre ma ọ bụrụ onye ọhụ eme omenala ọhụ Igbere a na- o nwe ihe nre o nwe a na-ereta ya nre o nwe ihe dị anya a na-agbanụ ma ọ bụrụ onye ọhụ eme omenala ọhụ Igbere ya bụrụ onye o mekwa ya ha mba ee ya bụrụ ele o ji bayere ya ọ sịkwa ha ọra mba ebe a na-eme ya ee ya bụrụ o meghị Igbere ndị Igbere ọkpairu ndị Igbere ma ọ bịa na Igbere mekwara ya a na-ereta ya nre Mm-mm, ọ- ọdụghị ọdụghị nre mmarụ ọdụghị nre mmarụ a na-ereta ya ala Igbere ihe ihe da ihe fụsatawa ihe ike nwere ike gba nwanne ọ bụ ele a m sị ya a ụfọdụ ndị ife eji ama ama na ebe a alụala ya ma ọ bụrụ ọwa na ya mba meeta ahịwa nweta ma ama ịwa ụlọ nge ndị kwụsị na-eme alụala nwawa a na-amacha alụala nwawa ọ na-akwụ m emeela bụ ogologo akụkọ ma akọwa ya o nweghị ihe dị ọkama aṅa aṅa mmarụ na-eme ya na ebe enweghịrị m nụtụ akwaghị ya ma ọ bụ onye anọlara ohu lụbuo ma ọ kwụọ ụgwọ isi ya na-ejeri ya iwu kama nụtụ ụdị ihe
ndewo ndewo imela ee ka m kpọbasakwa Ndukwo Johnson ee Ndukwo ee ị- ịnụ na ajụjụ m dị ụtọ o nwe ihe o nwe ihe dị anya anwụ ike ịgbanụ o nwe ihe dị anya anwụ ike ịgbanụ ka a sị ya elọnwa ọdụ ndụ na ndị eme ya ruhu n'oge ekwe emewa ihe na-ele emewa ma ihe na-ele a na-emewa ma ọ bụ ihe egwerele agba ma ihe ejele agba ma ọ bụkwa na a na-erewa nri ma ọ na na-akpọfụwa iyi eke ma ọ bụ a na-eme nga a na-eme nga o nwere ihe ịnụtụla da aṅa ka ọ bụ o nwe ihe ala Igbere nwere ike ime onye ọhụ ma ọ bụ onye ọhụ alụ ala Igbere bịa mee omenala ọhụ o nwe ihe ị nụtụla nwere ike ime onye ọhụ
Okay, ndewo. Ee, o nwekwa ihe m nụtụla na-eme onye ọ- onye na-abịa na-alụara uhu bịa kwụ ụgwọ ụgwọ isi nwa ya aka m anụtụ ihe a sị ga-eme onye ọnwụ so echee m o nwe ihe dị ele nri a ga-ere ya ma ọ lụara uhu bịa mee ya so aka m anụtụ echekwana m na ọ dị ndewo
ndewo ee tọnwa ndị a ndị a ndụmọdụ ndị a ndụmọdụ ọ dụghịla enwe ike ọ ihe ihe anyị nwee ike ime ka anyị hụ onye ọbụla bụnụ onye Igbere ebe ọ bụla onye nọla bụnụ onye Igbere onye ọ maara omenala Igbere maka nke ụfọdụ ihe na-awa eme ihe a bụ ee, ama ama ama ama ọtụtụ ndị o ji ele agbarụ bụ nwa ndị ama anụ ya bụkwa na o nwe ike ndị nọwa nso bụkwa ndị amazu unu ndị a ihe ọdụgela anyị nwee ike imeweta ọnwa ka onye ọbụla mara omenala Igbere maka ma ndị nọ n'uhu ma ndị bu n'Aba enwe ya ha ọtụtụ ndị bu n'Aba ma ndị bu n'uhu bụnụ ị jụ wa omenala Igbere ụwa amala enwe ha ọtụtụ ndị bu n'uhu ma ndị bu n'Aba bụnụ ị sị wa e, ọ- ihe ele a na-eji eme ọnwa ihe ele a na-eji eme ọnwa ihe ngọnwa bụ na ihe a na ele Igbere na-eme ụwa amala ndị a ihe ọdụgela nwee ike imeweta ọnwa taa amara omerala Igbere ndị a ihe anyị nwere ike ime ele mba Okay. Ndewo. Eh, Ihe m nwere ike ịkpaịta ebe ọ ndụmọdụ m nwere ike inyeta ebe ọ ndụmọdụ m a na-aga n'aka ebe nne na nna ọbụla bụ onye Igbere nọ nke mbụ ọ wụ ka ndị nne na nna na-agbalị hụ na nwa wa ma nwa nwoke ma nwa nwaanyị na-emekọta ihe ọ ra ndị Igbere site na ihe ịma atụ nwa gị baa mahadum dọọ ya aka ntị sị ya gbalịa ka ọ hụ na o so ndị Igbere nọ na skuul ebe ọ na-eme ihe ọrụ a na-eme e nwe NAIS ka e nwe National Association of Igbere Students ọ nọ ya hụ na mahadum niile dị iche iche nwa gị na-erusa nso o nwere ndị ọ ga na-amụsa mara Igbere ma asụsụ igbere ma omenala igbere ọ ga na-amụsị ya nke ọjọ kwa wụ ele a na-eme ihe uke ọtụtụ anọrụ uke ọtụtụ eso igbere na-eme ihe ụwa ma so ọ ga na-emewa wa na-amasa omenala igbere wa na-amasa ihe ndị ga na igbere so ịnọ ma uke isi bụ uke ụwa na-eme ihe ụwa ma soro ibe wa na eme ihe wa meghara igbere ọ ga na-eme gị na-amasatụ omenala dị iche iche na igbere nke rem a so onye a ndụmọdụ m ike inye sị onye ọbụla na-ege ntị na-eso ndị igbere na-eme ihe wa ma ya gbalịa soro igbere ebe ọla ọ nọ ebe ọla o bu ya gbalịa soro igbere na-eme ihe wa ma nke ọjọkwa ya na-agbalị na-alụrụsa ọ were ugbo ngere n'afọ gị na-agbalị na-agbalị na-alụrụsara igbere ka ị na-amasa ihe rohu ịma ndewo ndewo ee ndukwo johnson imeela ka m kpọbasa ee high chief emeka b uche ka mụ na ya ka anyị kparịta high chief ee ajụjụ m tọnwa bụ anyị amala nsogbu anyị nwe ndị dị n'ukwu nwetasị bụrụ ndị igbere nsogbu enwetasị n'ime ọtụtụ a na-eme ihe igbere ọ bụ sị wa achọ ime ihe igbere mmanya asị onye dele nọ now you are someone that has so much love for igbere and you have committed so much

gbasara igbere ihe m chọrọ ịjụ tọnwa bụ tọnwa anyị kpago ka ime amen ichenjitu ya omenala anyị ndị a ele ọdụgo ele anyị nwere ike iji gworo mee ya how do we go about it because there are, there are a lot of uh, uh, practice that we do outside the Igbere that to, uh,

ka o nwere ike letụ anya ndukwo ihe m chọrọ ịjụ tọnwa bụ ọ- ọ- ijila ihe high chief kpa anyị ọ sị ga-achọ ka emezitu ee omenala igbere ka agbanwetu ya nke a na-akpọ amendment olu bekee n'oji achọ ka emetụ ya omenala igbere ndị dị aṅa na aṅa ka agbanwetu ya hazie ya amendment ka echenjitu ya ahụ gbanwoo ya ee ọdụgo ele ọdụ hụ mma ele ọhụ eji agbanwesi ya omenala igbere ọ bụrụ ọdụgo ele ọdụ mma ndị ele ga-eji gaa ka ihe anyị gbanwetu ya omenala ndị ọha asị ka agbanwe ndewo
okay ndewo ee yes ọ ga-adị mma na o nwe ndị agbanwetu emetụrụ amend o nwe ike suit to to our present direction so echere m ele m ike iche eme ya wụ ịga ịga through ịga through radio station dịka chi- high chief kpaetụbula ịga through radio stations ịgakwa through ndị na-akụ ekwo ele Igbere ohu nọ ndị a na-akụ ekwo na autonomous community ohu dị iche iche Igbere e meetie ndị na-akụ ekwo a passkwa the information through age grade a passkwa the information through welfare a passkwa through community unions na-anọ na branches dị iche iche so ihe ụzọ a ga-asa wee passa the information maka the amendment ya eruo onye ọbụla nchị so eche m ụzọ ndị a m kpọsị ya wụ ụzọ enwere ike ịsa wee zisie ndị ozi maka ịgbanwe otu ya ụfọdụ ihe onye ọla masị ya so ele o jodoro ndewo
ee ndewo okay e- ebe ọ bụ ọ dụ ele a sị kpaịtụkwala omenala anyị nge maọbụ abụọ maọbụ atọ ọ dụ gị ele e nwee ike ịgbanwe nda ndị ọ dụ gị ele o bụ ụtọ nda ndị ọ dụ gị ele ọba ele omenala Igbere edo m nga ọnwa nga ọnwa kwesịrị ịgbanwe nga agbanwe nga agbanwe nga ka ọ gwere ọ dụ gị ele ọ- ọ dụ icho ndị a sị ị gositụkwala ndị ndị ọ dụ gị ele e nwere ike ịgbanwe atọ
okay eh, nke m chee nwa nke m chee nwee ike ịwụ maka nke ịlụ nwaanyị a na ịlụbu nwaanyị a na uche enwe ike metụ ya ele i buru ra mba enwe ike ịnọ ra mba akwụ ụgwọ isi nwa ọ ra mba but ịlụ ọkụ Igbere ihe gbalịa mekọ ndị n'uhu eche m ọhụụ enwe ike imetụ ọhụ amend nke ihe nkwu bụ isi nwaanyị a but Ndị ọjọ, eche m ụgwọ ọjọ mma enwe ike imetụ amend for me o adịsị emegodi nke ikwu ikwu bụ isi nwaanyị a ndị ọjọ eche m agafụkwa ndị ọjọ uche obu m ndewo
ndewo imela ee ee m chọrọ ka m kpọbasa high chief ama m ma igwe okwu ya ọ ka noisy nwa noisy ee m chọrọ ịkpọbasa ya ka o nyekwana anyị nwa okwu ikpeazụ ya ee ye ya ya ekeleta okwu Igbere nye anyị okwu ikpeazụ ya tupu Nduko ga-aba ịsapọtụ ama m ma igwe okwu ya noisy ya noisy ee high chief Yes. Ị nọzi ị nọzi ịkpara anyị ụka tọọ. Yes, Ehe.
anọ m anọ m n'aka ọma. Go ahead. Ee, ngwa ee
okay ngwa ị ga-akpara anyị ụzọ ihe abụọ na o nwe i- o nwe any other culture or tradition of Igbere that you think we should amend outside this uh, marriage uh, rites o nwe any other culture or tradition of Igbere that you

ọ dịrụ fa difficult ịlụa na igbere bịa mee ya the traditional rites the marriage rite concerning their children uh, ka e nwe ike mee fa accommodate I'm in support of that amendment and I will still on the same ground stand o nwere custom ọbụla anyị na-practice na igbere

ee okwu nchịkọta ahụ nyetụ anyị okwu nchịkọta akụkọ ọnwa anyị kpara ya tọọnwa ga-ekeletụkwu igbere ma ịkpa ihe akwa ma bịa gụpụsa ihe ndị ndị nwanna anyị detu ya edetu ya ra ihe comment box ma gụpụsa ya ya ngwa gara ihu Okay. Igbere ndewo. Na nchịkọta m na-eji ohere a na-agba ndị nne na nna ọbụla ume na-asị onye ọbụla gbalịa dowe afọ ụmụ wa ka wa ra ndị igbere ibe wa na-emekọta ihe nke kachasị nke ndị nke bunu ala bekee unu nakwa asụrụ ụmụ unu asụsụ bekee a. unu gbalịkwa na-agwa ya asụsụ igbere ọ wụrụ asụsụ igbo but asụsụ igbere unu na-etikwere wa asụsụ igbere fụ wa na-amụsa ya fụ wa amasa na ọ wụ asụsụ ebe ụwa asa afụsa so ọ ndụmọdụ na ga na-eme onye ọbụla encourage ma ndị nke kwesịrịnụ ma ọ chọrụla na ịnọ na age grade ụwa agbalịkwa join na age grade ọ na-esokwa enye aka ọ na-esokwa enye aka ịmụsakwa ihe ndị kwesịrị ịmụsa gbasara igbere so m na-eme onye ọbụla encourage na asị ka onye ọbụla na-eji ike na-eme ihe igbere ọ na-eji ike na-emetụta ihe weta igbere bụ onye igbere biko sa tọọnwa gawa gbalịa soro ndị igbere ibe o na-eme ihe ụwa ma ndewonụ ndewo ndewo johnson anyị ekelela o maka ịbịa nọnyere anyị ee tupu tupu anyị akwachiere izu nke taa ka m gụpụsa ihe ndị nwanne anyị detụyara igwe okwu comment box m gụpụsahakwa ya anyị akwachie ee onye nke mbụ bụ nwanne anyị Saint daniel ndụka o ji ememe ego ya olu bekee ọ sị as regard to your last question i think igbere should have a documentation of their history in the internet customs and traditions

IWU should scrutinize some of these customs and adjust them to be able to accommodate civilization. Ihe ọ bụ his own thoughts. Then eh, nwanne anyị nwamị bụ nụ Blessing Dickson debasakwa nke ya o debasa ya sị ya uh, please, it is please, it is not advisable to pay bride price outside Ibere land, not supported at all. Bride price must be paid in our native home, Ibere. Ibere bụ Ibere. Ibere abụ ndị mba. That's her own contribution and that's Saint's contribution. With the two contributions and the, the wonderful contributions made by uh, High Chief Emeka B. Uche and uh, Mazi Ndukwo Johnson. Uh, anyị abịala na nchịkọta nke mmemme ọnwa ee ihe anyị chọkwa ịrịọtụ onye ọbụla bụ na onye igbere ebe ọbụla ị nọ ee nyezie aka ka ihe ịmụsa ihe gbasara igbere ọ bụ ịsụ asụsụ igbere ọ bụ ime ịkpa agwa igbere ọ bụ ime omenala igbere ihe ọbụla gbasara igbere ka ịmụsa ya ihe ọjọ m chọkwa ịrịọtụ bụ nke onye ọbụla ama ya jụọ ajụjụ ya jụọ ajụjụ a sị onye ajụjụ ana ehu ụzọ o nwere nke ịma maọbụ ịnụtụ maọbụ ịchọ ime ya bụrụ ịma ele a na-eji eme ya onwe ihe me ndị unu ịjụ onye igbere ịmarụ maọbụ nọ unu nso ndị ele a na-eji eme ọnwa ịjụ ajụjụ ọhụ agbazie gị olu igbere sị ọ bụkwala onye nwa nwụ bụ onye a na-agbazi olu agbazie gị olu mee gị amasa ele e ji eji gworo mee ya ibe ọtụtụ na-eji eme ihe wee mewa bụ ma ọ bụrụ ịmazi ịjụkwa na ajụjụ ga-emekwa nke abụọ ya nọ ee ele ndị nwanne anyị kpahala anyị letu anya omenala anyị anyị amarụ ma onwe nke anyị na-emewezi ma onwekwanụ nke anyị na-egwofu egwofu anyị letu ya anya ele ọhụ anyị emewezie ya nkwa anyị gajekwanụ ikwe igbere mmiri bụ saa da agaje ihu ele anyị ma ala anyị ji aga ihu degwopụsa ya omenala igbere ele o ji dụrụ ichoro icho degwopụsa ya da akparị ya ndị nwanne ya ada amụsaghị ndị nna ya ada amụsaghị ndị nna ya ada amụsaghị ndị ikwu ya ada amụsaghị onye ọbụla ada amụsaghị ele o ji gworo dụ omenala igbere m kelele unu unu emeela ka chineke gara ihu da-agọzi ihe ọbụla ebiri okomoko ụmụ ka mmiri atala ka azụ anwụla nke ọbụla onye mega dụnụ mma ka ọ gaara ya nke ọma ndewonu ndewonu ndewonu hi chief imela thank